Bhuel, Jay, cén scéal é? Tá mé anseo inniu leis an file agus m'athair, Dara Ó Conaola. Cén chaoi a bhfuil tú, Dad? Sách maith anois, go maith, go maith. Go maith, go maith.
Coinneáil, coinneáil ag imeacht. Coinneáil, coinneáil, go maith, go maith. Sea, bhí mé sórt ag cuimhneamh nó fiosrach faoin. An dán a chum tú faoi Thearmann Chaomháin, bhí mé díreach ag iarraidh fáil amach, meas tú, céard a spreag thú an dán sin a scríobh nó a chumadh agus.
Bhuel, ehm, cé as a dtagann aon dán ach sa dán áirid seo, Is é Teampall Chaomháin, nó an Teampall a deirtear is ea an Teampall. Is as sin a tháinig an smaoineamh mar is áit an-lárnach i saol an oileáin seo, áit a mbíonn ócáidí go leor, ócáidí mo léan, brónach uaireanta go minic, ach freisin ócáidí ceiliúrtha mar tugann daoine cuairt air go minic. Agus bíonn Lá an Phátrúin ann, ceathrú lá déag de mhí Mheitheamh, lá mór a bhíodh ansin riamh ag goil siar an-fhada, in omós do Naomh Caomhán, sin é pátrún Inis Oírr. Agus bhí Lá an Phátrúin chuile áit an t-am sin, sna paróistí, bheadh sé ar áit, Lá'l San Seáin in Inis Meáin. Sea. Lá'l Chaomháin in Inis Oírr. Lá'l Pheadair is Phóil in Árainn Mhór. Agus Lá'l Mhic Dara i gConamara. Sea. Agus na laethanta áirid sin, sa bpobal áirid sin, bheadh sé ina lá mór agus bheadh daoine as na háiteachaí uilig ag goil ann. Sea. Agus bheadh ceol is. caint 's pléaráca agus Sea. chuile rud ar bun. Nuair a bhíodh an pátrún ar bun.
Sea. Sea, go maith. Ó Ag, sea. sea,
Bhuel, bhí áit a dtagann cuairteoirí. mm, Cuairt freisin daoine as chuile áit den domhan mar Sea. tá an áit mar a bhí mé a rá lárnach agus aerach sin a rá go bhfuil sé ard agus feiceáil go leor le feiceáil as timpeall ar chósta Chontae an Chláir, Dúlainn, chuile áit agus ó Bhearna siar go dtí Níos Cionnaith, Conamara agus ansin tá Inis Meáin agus Inis Mór le feiceáil as freisin. Agus tá an t-oileán féin is ea le feiceáil. Sea. Bhí, agus is minic a thaganns go leor daoine ann ar cuairt, agus is minic a thabharfá cuairteoirí ann freisin as tír eile. Ceann de na háiteachaí suimiúla atá san oileán, agus deireann siad uiliog go n-airíonn siad rud eicínt speisialta ann. Sea. Cosúil go leor le, leis an Teampall Beag, sea, Teampall Ghobnait. Sea. Airíonn daoine rud aisteach freisin, ach níl an oiread cainte is atá ar, Teampall Chaomháin, mar gheall go tá sé chomh mór i lár an oileáin agus chomh hard suas. Agus mar gheall ar sin, bhí mise ann go minic agus lá eicínt a raibh mé ann, chum mé cúpla líne le chéile, sórt i ngan fhios dhom féin, tháinig sé go dtí mé. agus scríobh mé agus chuir mé leis agus ní féidir liom cuimhniú cé as ar tháinig an chuid eile sin de réir a chéile. Agus as sin a tháinig.
Fuair tú an spreagadh as an áit. Is áit dheas atá le ghoil agus sin an fáth ar thug mé Tearmann air. Ciallaíonn tearmann áit an airíonn tú sábháilte agus airíonn tú ar do chompóirt ann agus airíonn tú go bhfuil tú páirteach le daoine eile.

Ceacht. Ag an am.
Ceacht tá sé sin go deas. Daoine ráine ar fad taimí bhain agus an ngaolta agus chuidí mar sin. Chuoin ar na slintin sin. Se, tá sam.
As sin a tháinig sé sin. Tá tean deas.
Bhfuil beidir go bhhaca muide sin leis sin chur síos mair é chuir agus casa me teanne sin Beidh sé ar an chuid deiridh den dara cuid den físeanna seo. Sin é mar sin uaim féin agus Mac Dara. Slán go fóill. Slán agus beannacht.
Sea. Lár na slua, Ré na Naomh.